foli ni tanu ni waleɲumandɔn bɛ ka taga filɛlibaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na ani minnu bɛna an lajɛ kɔfɛ an b'a fo dan tɛ foli min na bi ye lundi ye eh, n'o ye juillet kalo tile tan ani kelen san ba fila ani mugan fila bi an wulila tuguni ka se Bubu Mabel Jawara ma sɔnni an ka don kɔnɔ page minnu bɛ ka nin ja in ta ka fili bɔlɔlɔsiraw kan o ye Malizine n'o bɔra yen nɔ Bubu Mabel page n'o bɔra Cap Mali Plus anw de faralen don ɲɔgɔn kan bi ka na kunnafoniya in ta ka jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ la a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogo min na kunnafoniya ye jumɛn ye a dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ ko kunun mɔgɔ caman ye ɲininkaliw kɛ caman kɔnɔna gannen don ɔ dernière information o ye jumɛn ye an bɛna na Bubu ɲininka a ka ɲininiw na a sera ka jumɛnw fara ɲɔgɔn kan ɔ k'o da an balimaw tulo kan hali surɔ an bɔra ka video kunkurunin min kɛ nafa yera a la parce que mɔgɔ caman kun y'a fɔ k'a fɔ ko ninnu kun minɛna k'u bɛna coup d'état de kɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o coup d'état ko o tɛ sababa ye ee Bubu i ni wula nba musa
i ni ce nba i bɛ se ka foli kɛ an filɛlibagaw la
an bɛ foli kɛ an filɛbaga bɛɛ la page fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ yan Malizine Cap Mali Plus ani ne yɛrɛ ka page an bɛ foli kɛ aw bɛɛ ye a n'a ka bɔ n'a ka paji yɛrɛ maa bɛɛ musa ka samamɛ foli kɛ ka foli di sɛ tiɲɛ min adara kabako fura tigi bana fɛn fɛn ne y'i kɔnɔgba n'i ye belebele wele a bɛ togoya sɔrɔ a la ka nimuru ye sɔdi sɔdi s sɔrɔ sɛ caman adara an bɛ foli di a ma Musa n'o bɔra yen n ka fans club a président Ben Mariko n'an b'a fɔ ko Mandian Faransi n b'a fo ka fan club kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo dan tɛ foli min na olu de ye club sigi ne tɔgɔ la n bɛ foli di a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ma club laden cɛman n'a musoman bɛɛ n b'u bɛɛ fo. an b'a ɲini an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ye continuer ka video ninnu partager a ka kɛriw bila an b'o ɲini a fɛ yɛrɛ yɛrɛ a ye partager kɛ groupe bɛɛ lajɛlen na a se kɛra groupe fɛn fɛn a y'u partager o la ee bubu ɲininkali fɔlɔ ee jumɛn de kɛra aéroport la kunun musa i ka ɲininkali diyara n ye faut que an ka nin yɔrɔ ta ka walanwalan fɛn min kɛra an ɲɛ bɛ don dɔ sera mali kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn minɛ il se peut que an ka yetaw tɛ kelen an bɛ ɲɔgɔn buruja an bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya mais nin ye mali ko de c'est la vie de la nation qui est en, en, en, en danger musa don dɔ sera e, e, e, an ka ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn nadon don dɔ sera an ka jamana in bila ɲɛfɛ musa n'an y'an ta tubabu ka financement ni tubabu bɛ hɛrɛni min kɛ an kelen kelenw ye musa an b'a ye k'a fɔ est-ce que b'a dɔn an bɛ erreur kɛ ee an ye ko caman mɛn mais ne bolo mm. hali n'i ti jamana in fɛ mm-hmm. i kan k'i yɛrɛ ɲininka mm-hmm. finitigi bi naani ani kɔ mm-hmm. ça c'est ça c'est l'équivalent de section sɔrɔsiya la o bɛ o ye section kelen donc an tɛ se ka da la o bɛ se ka don e ka jamana kɔnɔ cogo di mm. ka na dun minɛnw b'u bolo e ka jamana kɔnɔ i mana kɛ kunnafonidila sugu o sugu ye i t'a fɔ k'o tigilamɔgɔ don cogo ɲɛna m'a faamuya awɔ i tɛ se k'a fɔ k'o don tigilamɔgɔ don cogo ɲɛna i mana kɛ cogo o cogo jamana mana fɛn k'i la cogo o cogo i mana kɛ an yɛrɛ kana kɛ transition yɛrɛ fɛ an ni mun na mais an kɔni bɛ mali fɛ transition bɛ ban don dɔ bɛ ban o kɔni musa
yanni n k'a daminɛ aéroport CB awɔ gendarmerie tɔgɔ la n b'a fo ok walayi ni n m'a fo n bɛ kɛ fitiriwale ye ka gendarmerie fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fo musa mɔgɔ i bɔra min kalama i b'o de dɔn awɔ min bɛ kɛ dogo la o de ka jugu n bɛ kuma min fɔ k'a bila bi kunnafonidila fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ n b'a fɛn o fɛn ko ko ko in n kan tɛ ɲuman minnu bɛ jamana ko la o tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ tubabu jɔnya la n b'u deli ala kama u k'an ɲini an ka sigi dɔrɔn ko in na ne ka polémique ma ca la n tɛ kuma fɔ la parce que mali ko la an man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kana fɔ dɔ ka kuma ma k'o ye nkalon ye k'e ta ye tiɲɛ i ta fɔ ba in jamanadenw ye kunkolomaw de ye u bɛ ɲuman t'a la o musa mɔgɔw b'a fɔ ko air ivoire nana ni maa ninnu ye awɔ o dalo in jɛlen tɛ o fana tɛ tiɲɛ ye air ivoire ma na n'u ye mhm. musa avion fila de nana mhm. an k'a bɛɛ fɔ siɲɛ kelen awɔ faamaw k'an bɛɛ interpellé an bɛɛ ka taa an fɛla fɔ sa mhm. parce que kuma dɔ bɛ ka fɔ a ka jugu mali mali tenitigiw de bɛ danger la malidenw de bɛ danger la mali gouvernement de bɛ danger la transition de bɛ danger la bi ko in dabɔra ko min kama mm. anw tɛ fɛ ka kuma ka kuma paratila fɔ mm-hmm. mais il est temps k'an k'a fɔ ka an k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la minnu bɛ ka e, e, kumawuli jugu fɔ u k'a dɔn mm-hmm. u ka bɔ ko ne bubu mabɛl kumanen don n b'u bɛɛ défier n b'u bɛɛ wele mm-hmm. k'a fɔ k'u ka na défi de don u kana mm. il est temps k'an ka segin an ka kuma kuma in kɔ ko ne ko ko maa ninnu doncogo ma ɲa mm-hmm. ko wa mɔgɔ jɛlenw tɛ mm-hmm. depuis ma don kuma kɔnɔ mm-hmm. an bɛ kuma musala fɔ de k'a fɔ ka bɛn k'a la mais ni kuma kɛra k'a fɔ ko i b'i ta ɲini an b'a fɔ k'a a parakati musa fɛn min ye n b'a walanwalan i ye u ka taa ni renseignement ninnu ta awiyɔn fila de nana ko n yɛrɛ ɲɛ ka fɔ tiɲɛ a ka fɔ awɔ an bɛ tiɲɛ de kɔ a ɲɛ ka fɔ tiɲɛ a kɛra cogo min a ka faamuya awiyɔn fila nana awiyɔn kelen nana ni pasazew ye ni n ko pasazew o nana ni militɛri ninnu ye o awiyɔn immatriculation o ye ZS BBI ka taa vérifier o de ye avion fɔlɔ fɔlɔ de nana o immatriculation ye nin ye o de nana ni 49 éléments ye c'est 49 éléments qui étaient à bord de cet avion là immatriculé de ZS BBI Moussa o kɔfɛ maintenant n'i y'o avion ta k'a lajɛ o avion exploitant ye jɔn ye ça fait jɔnw de b'o avion exploité o de ye SAS ye m'a faamuya y'a faamuya o de ye an bɛ alimanw ka fɛn minnu fɔ la o de ye avion ye o avion exploitant ye olu di musa cargo nana ni minɛnw ye minɛn jɔnw don cargo min fana nana n'a ye n b'o fana kila n bɛ k'o fana immatriculation fɔ o de immatriculation ye UR CTH ye u b'o de wele ko Eleron ale exploitant ye Eleron ale exploitant olu de ye ale de nana minɛnw ni marifaw tun b'ale de kɔnɔ minɛn jumɛn ni marifa jumɛn kun b'a kɔnɔ mm. giletw kun b'a kɔnɔ mm-hmm. armes kun b'a kɔnɔ mm-hmm. garnison kun b'a kɔnɔ mm-hmm. munitions kun b'a kɔnɔ musa ni verre minnu bɛ n'o ɲɛ la olu kun b'a kɔnɔ armement minnu kun b'a kɔnɔ a bɛɛ Israël armementw de ye n'i dun ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsa in na mm. Côte d'Ivoire fɛn bɛɛ bɛ Israël de bolo jɔn bɛ se k'i jɔ k'a fɔ ko nin tɛ kojugu ye Israël bɛ mun ɲini MINUSMA ka ko la armement minnu tun b'a kɔnɔ ka taa lajɛ investigation bɛ sen na o mais comment je vois des journalistes i t'i ka jamana fɛ i bɛ tila k'i bɛna kuma façon dɔ fɔ deux avions de nana maintenant avion fila in nalen ni avion bɛɛ immatriculation filɛ cargo kelen ani avion voyageur kelen baaraw kɛlen tuma min na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ ninnu jiginna u jiginnen n y'a fɔ n ka video la n k'u bololankolon de interpellé la u ni minɛn foyi ma interpellé mais n y'a f'i ɲɛna n ko minɛnw bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ minɛnw tun bɛ cargo de kɔnɔ donc maliyɛnw bɛ k'a ko bila yɔrɔ o yɔrɔ a ka jugu n'o bɛɛ ye o kɛlen tuma min na u jiginna u jiginnen kɔ ala y'a kɛ ASECNA mobili de nan'u ta ASECNA mobili kɛlen ka n'u ta musa o nana n'u ye k'u bɛ taa n'u ye SAS base la n ye société min f'i ɲɛna k'u bɛ taa n'olu ka base la u bɛ alimanw ka société ko min fɔ o y'o de ye donc k'u bɛ taa n'o base la awɔ alors que ni militaire jiginna a kɛra MINUSMA ka contingent a kɛra fɛn ka contingent a kan ka taa MINUSMA ka base de la i bɛna mali gendarmerie tu vois que gendarmerie ye baara min kɛ i bɛna gendarmerie gendarmerie fo nin yɔrɔ de la awɔ u kan ka fo Mɔrɔ y'a faamuya don olu fɛn sigi i y'a ka yayi ka mɛ mɛ i psidi an nɔma sa sen ni su diyara sen ma a ma cɛ diyara sen ma n'i ye fɛn ye min ma in dɔrɔn a bɛ kunna ko yɛrɛ fana ara sema dɔ ye n'i ye fɛn ye n'a ma ɲi musa bi kunna ko yɛrɛ fana su diyara sema dɔ ye duke nin kɛra mɔgɔ min tun kan ka taa miuman basi la u ma taa in bila u taara ɛssisi basi la a seginna mɔbili kelen bɛ k'u ta ka taa n'o ye o yɔrɔ ni bɛɛla dɔrɔn u laj maliyɛnw ka nin yɔrɔ lamɛn ni kunnafoni filiya min dalen b'i yɛrɛ la i kana na ne Bubu Mabɛli b'i kɔnɔ ayiwa a kelen k'u ɲininka a ko ko a ka aw ka ɲɛmɔgɔ ye jɔn ye kuma lasurunya a ka chef de file ye jɔn ye donc il y avait que deux officiers parmi ces éléments lieutenant fila muso min tun b'u cɛla o ye muso saba naani ɲɔgɔn na o lieutenant fila in na lieutenant kelenpe y'i présenter Mɛ da kelen k'i pɛrɛnti u y'a ɲininka ko bɔn ko aw nana mun de la a ye awdu mi bɔ ka la o jira bɛ mi ɛ sini sɛ bɛ taa maj pati kelen de la perez mari mɛ muso bɛ se ka faamuya cogo di e bɛ dugu min na maj pati kelen de la perezsi o de bɛ awdu d'i ma ka taa wari jamana kan Mɔgɔ ka mɔgɔw ka fara bamanankan fɔ ni fɛnw ma an bolo an bɛ ka jamanadenw kunnafoni dɔw bɛ taa ɲini ni financement ɲini na Union européenne bolo donc e bɛna fɔ mɔgɔ ka fɛn ma ko ti cɛ e tɛ e yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ ju dɔn e ma don aéroport kɔnɔ e tɛ i ma taa i tɛ foyi kalama n'i ye aéroport ta k'a lajɛ tarmac kan n'a fɔra ko tarmac piste kan a bɛ gendarme de bolo awɔ le comptoir o bɛ polisiw bolo nin kɛra tuma min na u y'o ordre de mission bɔ

oui k'a ka hiérarchie b'a kalama ko mais an ka hiérarchie b'a kalama o yɔrɔnin bɛɛ la u ye hiérarchie wele hiérarchie k'ale t'a kalama MINUSMA ka représentant minnu bɛ yen minnu ka olu olu yɔrɔ n'i nana kan ka taa olu ka base de la n'i bɛ MINUSMA ka bolo kan olu fana olu fana k'u t'a kalama donc doute remonte la suspicion yɛlɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ o yɔrɔnin bɛɛ la an ka gendarmew k'u fo k'u waleɲuman dɔn donc u ye mɔgɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan donc ka u wele la k'u ka passeportw récupérer o la ka sɔrɔ ka passeportw di maintenant polisiw ma donc i bɛna nin ta k'a lajɛ e bɛ sɔn cogo di mɔgɔ ka bɔ e ka jamana kan et ça c'est une incursion 40 et puis an kana ɲinɛ min kɔ 50 militaires de don kelen dɔ in bɛ min alors que force spéciale don a bɛ ka Il se pourrait même que kelen min bɛ sɔrɔ peut-être maintenant c'est un truc là u b'a wele cogo di sniper mun b'a bali ko sniper t'a la mun b'a bali an bɛ nin fɛn fɛn na an bɛ ka sɛgɛn arme yɛrɛ o bɛ sɔrɔ cinquantième personne mɔgɔ in de bolo mɔgɔ bi duuru de don kelen bɛ halisa o ma ye u ko ɲininkali ka ko in bɛ min u ka sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan o la u faralen kɔ ɲɔgɔn kan o la mais musa e bɛ se ka sɔn cogo di maa bi naani kɔ ka na ka na wali jamana kan ordre de mission b'a bolo o ye dugu wɛrɛ ta ye aw kan ka na pays d'accueil min na o t'a kalama le pays hôte o t'a kalama o minisiri t'a kalama olu ka défense t'a kalama u ka sécurité t'a kalama n'aw ma na n'aw ma na tiɲɛni sira fɛ aw nana mun na ni min ko k'u nana ko kudeta don o jo don ni min ko k'u nana déstabilisation o jo don ni min ko k'u nana attaque wɛrɛ la o jo don ni min ko k'u nana appui du est-ce que b'a kalama mali yɛrɛ ka kojugu créer mali la o jo don parce que bi an bɛ mun ye n'i y'a ye nin ko in bɛ ka jɔrɔ ka kɛ tan bari sabula la côte d'ivoire est un pays ami mais le président ivoirien est un ennemi de la transition kɔrɔwari na anw ye balimama de ye mɔgɔ si seko t'o la mais mɔgɔ min bɛ kɔrɔwari kun na a ti hinɛ ala tɛ hinɛ ale fitini bila a tɛ a tɛ asimi to yen il est prêt à tout faire pour satisfaire le besoin pour satisfaire maintenant le besoin des français faransi bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ sira o sira fɛ alasani labɛn n'o ka kɛ ni faransi ko fɛn fɛn alasani labɛn n'o ka kɛ ni mun bɛ se ka an sɔsɔ o kan na u nana ni mɔgɔ min ye mɔgɔ bɛ se ka jɔ fana n'a ye nin ko sɛgɛsɛgɛ o ye ne ka faamuyali o tɛ mɔgɔ kuma ye hali ninnu tɛ sɔrɔsi ye ninnu bɛ sɔrɔ agent de sécurité mɔgɔ dɔ ye parce que u bɛ ka na relève ta yɔrɔ min na k'u bɛ ka na base min sécuriser o base in ye société allemande dɔ de ta ye ok an bɛna don o kɔnɔna na bobo sɔrɔ an ka don o kɔnɔna na mɔgɔ ninnu yɛrɛ minusma ka mɔgɔ dɔ ou bien mɔgɔ jumɛn don minusma ko k'ale ka mɔgɔ tɛ minusma yɛrɛ ɲininkala aéroport la minusma ko ko ale ka mɔgɔ t'u ye donc an bɛ ka siran minusma min ɲɛ n'an bɛ ka minusma yɛrɛ accuser minusma yɛrɛ ko k'ale ka mɔgɔ t'u ye ni minusma ka mɔgɔ don u bɛ débarquer u bɛ embarquer cogo di ka taa n'u ye u bɛ se ka embarquer minusma ka mɔgɔ t'u ye k'u ka embarquer est-ce que b'a kalama aw bɛɛ jɔlen ɲɛna donc sisan nɔ an bɛ mun jateminɛ kɔrɔwari bɛ se k'a fɔ k'ale ka sɔrɔsiw don n'o tɛ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'u ka na n'u ka livret mm. livret livret militaire yɛrɛ yɛrɛ mm-hmm. mali mali mali kan k'a ɲini de k'u ka na n'u ka papiyew ye u ka sɔrɔsiya papiye u ka livret ye i bɛ taa sɔrɔ ninnu ti sɔrɔsi ye ninnu ye mercenaire agent de sécurité mɔgɔw don parce que u bɛ ka na relève ta yɔrɔ min na e bɛ se ka to de pour la sécurité maintenant mm. pour la sécurisation d'une d'une d'une entreprise mm-hmm. étrangère mm-hmm. comment se fait comment mali gendarmew tɛ yen wa mali policiw tɛ yen wa e bɛ se to de ka force spéciale labɔ dugu wɛrɛ la ka na base ka na entreprise dɔ sécuriser

militaire tɛ mais il se peut que Côte d'Ivoire bɛ se k'u couvrir awɔ Ivoire bɛ se k'u couvrir komi a ko incidence bɛ se ka bonya kosɛbɛ k'a fɔ ko non ko est ce que b'a kalama ko sɔrɔsiw don ka fɛn dɔ dilan o kana u kana dan livret dɔ ma dɛ u k'a ɲini k'u ka document officiel u ka livret militaire bɛɛ kɔnɔna vérifier k'a lajɛ Mali kana dan nin ma il est temps que an ka bɔ an ka bɔ silence kɔnɔ an ka kuma tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na a ka jɛ kɔɲɛ donc musa an bɛ yɔrɔ min na ko bi Côte d'Ivoire labɛnnen e, e, e, alasani labɛnnen don mhm. transition bɛ gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ mm. transition bɛ se ka degun sɔrɔ sira o sira fɛ mhm. a labɛnnen don k'a kɛ ninnu minnu nalen filɛ nin mhm. u bɛ bamanankan fɔ i ko ne bɛ ka kuma cogo min na u ka bamanankan tɛ julakan ye dɛ u ka bamanankan ye accent normal yɛrɛ yɛrɛ de musa ninnu kababulen don ka mali tenue don pasabula i b'a dɔn k'a fɔ menace min don ni menace tun bɛ mali kan a bɛ trois mois bɔ mali tenitigiw b'a kalama mali service de renseignement b'a kalama o de ye nin ye sa o tɛ nin ye sa wa an ma kɛ ala ye k'o dɔn mais n bɛ ka mun ɲɛfɔ la nin mɔgɔ minnu filɛ nin ye ninnu bɛ sɔrɔ agence de sécurité mɔgɔw ye Côte d'Ivoire bɛ se ka k'ale ka sɔrɔsiw don c'est fort possible ko force spéciale y'a don ta bɔtɔ olu bɛɛ ye divertir olu bɛɛ ye distraction de ye pour que ninnu divertir n'o tɛ agence de u nana k'u nana relève de la u nana base min fɛ dugu ta tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ société de dɔ de ka base don armée régulière min o kama cogo di abubu an y'a mɛn k'a fɔ ko ninnu bi yan nɔ ka a mɛnna k'u ka musa mhm. MINUSMA mɔgɔw bɛ deli ka na e deli ka nin polémique ɲɔgɔn kelen yan MINUSMA contingent bɛ na relève bɛ kɛ don o don e deli ka don jumɛn e deli ka an fɔlen ɲɔgɔn kɔ wa musa sɔrɔsi wɛrɛw bɛ na mali kɔnɔ la musa ninnu ti dɔwɛrɛ nin ti ko jɛlen ye an bɛ kuma fɔ k'a nɔgɔya wa i b'a ye k'a fɔ waati dɔ olu tun bɛ asimi ka candidature ko u tun ka kuma caya dɛ asimi candidat ye dɛ asimi tɛ candidat ye dɛ o polémique ɲɛnama ninnu de bɛ wuli n'olu wulila i b'a ye ninnu bɛ mali sɔrɔsi nin sugu dɔw bɛ se ka mali sɔrɔsiw ka fini don ka taa tir kɛ n'u ye tir kɛ la France bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ asimi ninnu kɔnɔ nin ko in ma dabɔ ɲuman kama dɛ ala de barika de bɛ mali la dɔrɔn ala tɛ mali labila alasani ye fo ka diɲɛ wuli seliba fila mm. asimi bɛ saga bɔ k'a di alasani ma mm-hmm. mɔgɔ mɔgɔ b'i sɔn saga la ka jeli bɔ ye i tɛ s'a la alasani ye crise fɛn fɛn sɔrɔ yan mm. mali ɲɛmɔgɔw ye alasani somɔgɔw ladon yan mm-hmm. bakɔ jikɔrɔnin kelen kelen in na a kɔrɔmuso tun bɛ yen k'u ladon ka Côte d'Ivoire crise bɛɛ kɛ k'a ladon bi ni mali sumayabaliya ni alasani de ko k'a tɛ fɛ k'an ka transition ye maliw bɛ fɛ ka bɔ sala nɔgɔ sɔrɔ k'a tɛ fɛ k'o ye walayi ala bɛ ko wuli a ma sɛgɛn min ala bɛ ko yira a la a ma sigi min ye maliw kana jɔrɔ n'a yɛrɛ mali opposant fɛn fɛn bɛ mali ɲɛna bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn opposant farouche ba fɛn fɛn bɛ mali la fɛn fɛn bɛ ka mali tɔɔrɔ bi n'u tɛ fɛ mali jɔlen ka yan bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire dɔn anw tɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ hmm. cɛ min bɔra k'a fɔ ko ka taa fɛn ka ko a ye fɛn fɛn dégager ka bɔ yen nk'a bɛ Côte d'Ivoire de Ivoirien ma cɛ entretenir k'a ka fɛn bɛɛ kɛ wa donc anw tɛ se ka sɔn k'a fɔ k'an bɛna kuma wɛrɛ fɔ la Côte d'Ivoire est un pays ami. Mm -hmm. Awɔ. M'a faamuya mais le président ivoirien est un ennemi de la transition maa si tɛ se ka doute don o la maa si ka kumadɔn tɛ se k'o yira maa si ka kofaamu tɛ se k'o yira wa n bɛ min ɲɛ fana ka ban nin ko in ma dabɔ foyi kama mm. ka se ka marche baw ni i tun bɛ demande i tun bɛ demandew ladonnen tɛ ko marchew bɛna programme autorisation ɲiniw daminɛ la mm-hmm. demande autorisation daminɛ mm. n'o donna tuma min na ni marche dégénéré la mm. nin mɔgɔ kelen ninnu u ye nɛgɛ Côte d'Ivoire u bɛ sɔrɔ ka tir wuli mɔgɔw kan n'u ye tir wuli mɔgɔw kan est-ce i b'a kalama France bɛ sɔrɔ ka wuli o la ko wa k'a ye mun fɔ ONU na ko mali sɔrɔsiw ye mɔgɔ fagalaw di asimi ninnu ye mɔgɔ fagalaw di Maliki Jaw ye mɔgɔ fagala di donc u bɛ sɔrɔ k'u ka éléments bila ka na u bɛ mali bila sous tutelle sinon mɔgɔ kelen min tununna n'a ma ye nin a bɛ min cinquante personnes de don an bɛ ka kuma ko quarante-neuf minɛna kelen dɔ in bɛ min alors que a b'i kunna un élément de force spéciale i bɛ t'a sɔrɔ a bɛɛ spécialisé fɛn dɔ la dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale ye sniper ye dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ assaut de lancer dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale ɲɔgɔn tɛ yen attaque la dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ muru de dɔn dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ ale bɛ est-ce que i b'a kalama non bɛɛ n'i ka spécialité de don fɛn force spéciale kɔnɔ donc min tununna a bɛ mara de kɛ a bɛ min ɲininkali gɛlɛn Maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka pourquoi ninnu nana pourquoi nin kɛra tan u nana avion fila de la mɔgɔw ka taa vérifier avion bɛɛ immatriculation bɛ yan avion bɛɛ immatriculation bɛ yan n'an bɛ se n'an b'u bila o bɛ se ka kɛ même c'est fort possible que est-ce que b'a kalama ninnu bɛ se ka na ka na ka na ka na i bɛ taa sɔrɔ wapiyelen don ni ee parce que o tun bɛ ka don Côte d'Ivoire de la aw kana nin ko in kɛ kodenni ye nin tɛ kodenni ye dɛ n bɛ min fɔ asimi ye Asimi ka bɔ mm. victimisation ka ka to ka kuma bɛɛ k'i yɛrɛ victimiser ka bɔ mm. kɔnɔ kuma bɛɛ Asimi de bɛ ka attaquer mm-hmm. Asimi ka attaque kɛ ten Asimi ka riposte kɛ il est temps que Asimi ka bɔ nin kɔnɔ eh, dɔgɔ de non mm. kuma bɛɛ e de b'a la ka ko tentative bɛ ka taa k'e de sɛgɛrɛ mm-hmm. fête ɲɛkɔrɔ ni seli ɲɛkɔrɔla ni seli ni fɛnw sɔrɔ de bɛ sɔrɔ Asimi de Mali de bɛ ka attaquer kuma bɛɛ mais il est temps que Mali yɛrɛ fana ka riposter mm-hmm. suite à ces attaques là

Mm-hmm. Asimi bɛ ka nin ko ta tulonkɛ la kana nin ta tulonkɛ la dɛ mm-hmm. ani min bɛ ɲɔgɔn na nin mm. fɛn ani ma tugu mɔgɔ kɔ fana est-ce que b'a kalama k'a y'i to yen mais o tuma na Asimi mun de kɛ e maliyɛnw ka président de don mm-hmm. mɔgɔw bɛ ka nin ko bila yɔrɔ min na coup d'état ko ne ka sira t'o la dɛ mais 49 militaires ordre de mission tɛ yen papier jɔnjɔn t'u bolo a y'a da u ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ minnu bɛ ko dɔn ko dɔnna dantanw dɔrɔn ye o u nana u ka minɛn bɛ vol kelen de kɔnɔ hali san san san u ka minɛn capacité u ka minɛn volume ye min ye e t'a dɔn ne t'a dɔn minɛn ninnu i t'i miiri sɔrɔsiya minɛn sugu si ma min dɔ t'a an y'a mɛn ko arme lourde kɔni b'a kɔnɔ mais arme de b'a kɔnɔ ne t'a fɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna de komi investigation bɛ sen na an t'an da don kuma dɔw la quoi arme de b'a kɔnɔ bon comme cargo kelen de don mais u ni arme ma minɛ dɛ u bolokolon de jiginna ka bɔ avion dɔ in kɔnɔ avion avion ni avion fɔlɔfɔlɔ min immatriculation filɛ u bolokolon de jiginna ka bɔ donc an kana an sigi ka tulonkɛ kɛ nin ko in na an k'a dɔn k'a fɔ il est temps que an ka bɔ an minnu bɛ transition fɛ mali ka mini Côte d'Ivoire ka contingent minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ k'u retirer an ni Côte d'Ivoire kana baara kɛ abada tant alasan bɛ fanga la ni asimi bɛ ne ka kuma mɛn mm. n'a bɛ ne ka ladilikan mɛn mm-hmm. ni bumabɛli kumakan don mm-hmm. a ka fɛn min ye sikaso guvɛnɛri a ka a ka état de siège décréter sikaso k'a daminɛ sikaso zone fɛn fɛn qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire a k'a bɛɛ militariser mm-hmm. n'a kulonkɛra dugu fɛn o fɛn bɛ mali kɛlɛ a bɛɛ b'a kɛlɛ ni wagɛya ye ka sɔrɔsiw don avion kɔnɔ embargo wuli sɛmɛni kelen Côte d'Ivoire de ye nin kan e sɔrɔ alasani de ye nin kan an a bɛ fɛ an ka a bɛ fɛ an ka mun de kɛ alasani ye tugun anw donn'i jigi kɔrɔ a bɛ fɛ an ka mun de kɛ
ok bubu a ye ne tun bɛ fɛ ka sɔni an ka bɔ o kɔnɔna na fɔlɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko ok ɛseke mɔgɔ ninnu liberela wa an m'u ka liberasɔn ko kuma mɛn Parce que kuma cayalen bɛ dɛ. Non non i ye min ye note express de don. Dɔ wɛrɛ tɛ chef d'état major de ye papier di ka na camp kɔnɔ mɔgɔw ma k'u ka mɔgɔw désigner mɔgɔw ka document in kalan kɛ. C'est à dire Mali ka Mali mago de bɛ nin papier in na wa? C'est une note qui n'est pas adressée au Mali à l'autorité malienne. An tɛ foyi dɔn nin na o. Nin ye entre eux mêmes ça c'est nin y'u dama ni ɲɔgɔn cɛmancɛ mɔgɔw ka document in ta k'a kalan. Ordre de mission min b'u bolo ko ye Boumabel de ko ten ni dɔ wɛrɛ tɛ dɛ. Ni mɔgɔ min bɛ se ka ne sɔrɔ ko c'est signé par le chef d'état major particulier de la présidence.

yalima ko de ko bɛ ka mɔgɔ hakili wasi wasi bila nɔ la n bɛ kuma pati ko micro t'ale la ko pati politiki mɔgɔ dɔ bɔlen don k'a fɔ ko ni mɛrisinɛriw don k'u tɛna aéroport fɛ k'u bɛna sira wɛrɛ de fɛ ɛseke mɛrisinɛriw don n bɛ min ɲɛf'i na en criminologie u b'a fɔ fɔ ne ma ko comportement dissuasif o ye mun ye mɔgɔ ni dalen bɛ yɔrɔ min kan mm. i tɛna n'o ye dɛ a ma min jateminɛ i bɛna n'o de bɛɛ b'a dɔn mhm. ko sufɛla de contrôle ka bon mhm. bɛɛ b'a dɔn mhm. ko est ce que b'a kalama fɛn min ka don ni frontière ye k'o de ka gɛlɛn mais mɔgɔw hakili tɛ min na mm. i bɛna n'o di o de n'a ɲɔgɔnnaw ka na tilegan fɛ ka na avion banaliselen dɔ la ka na tɛmɛ ten kɔrɔ ni gendarmekɛ kun ma nin tɛmɛtɔ ye ASECNA mobili y'a ta cogo min na bi ko MINUSMA contingent dɔ de don a kana ko in k'i b'a fɔ ko ko in ye ko nɔgɔn de ye ko nɔgɔn tɛ koyi cɛ kun tɛmɛna o mobili kun y'u ta ka taa ASECNA mobili kun taara n'u ye SAS bazi o ma se yen fɔlɔ zandamu de zandamu de bɛ zandamu kɛ de bɛ zandamu bɛɛ de bɛ fo a bɛ kɛ i n'a fɔ c'est normal ASECNA mobili kan ni mɔgɔ jiginna k'olu ta n'i nana i b'a dɔn ko o de ye anormal mu o de o de o de ye fɛn fɛn de kɛ anormal la o de kɛra sababu ye k'an sauver parce que normalement u kan ka taa mini MINUSMA contingent de u kun bɛ taa bazi u kun t'u ka fɛn de la u tun bɛ taa u ka eh, eh, fɛn de la eh, MINUSMA ka base de la o base yɔrɔ bɛ yen u bɛ kun bɛ taa salon d'honneur la mais nin na mobili a seginna mobiliw ta ka taa n'u ye SAS base de la o tɛ se ka kɛ o ça ça quand même militaire tɛ se ka na k'o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o ça quand même y a une anguille sous roche c'est la- c'est la vigilance maintenant de l'élément le gendarme na sur le tarmac ale ka vigilance de se ka ko kɛ donc an kana fɔ k'a fɔ ko ni mun na u tɛna fana n'u kun tɛmɛna dɛ wa n'u kun ye base kɔrɔla in nasɔrɔ c'est fini c'est fini Voilà. Ni ɲininkali wɛrɛ bɛ tɛmɛ n'o ye.
Ok Bubu an kɛlen bɛ ka ne bɛ segin kɔfɛ dɔɔni MINUSMA kɔni a ko bi e bɛ se ka mun de fɔ a la aa MINUSMA mandat renouveleli parce que maa caman bɛ k'a fɔ k'a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye k'a kɔlɔlɔ ka bon n'a ɲuman ye e bɛ se ka mun fɔ bi MINUSMA ko la an ka autorité maaw ni maa caman bɛ ka bi ka jalaki lase u ma. Ne bɛ min f'i ɲɛna MINUSMA mandat bɛ ban k'a sɔrɔ wagati ma se. avant l'échéance même parce que comportement bɛ MINUSMA na maliyɛnw t'a kɔ mais avantage dɔ de bɛ MINUSMA mandat kɔnɔ min ni fɔlɔ tɛ kelen ye o ye mun ye faransi t'a la nin sen in ninnu filɛ ka kuma min fɔ nin ye ko wɛ ko côte d'ivoire contingent ninnu nana ko ka taa yɔrɔ dɔ de sécuriser o kuma ye nkalon de ye o ye nkalon ye mun na parce sabula MINUSMA yɛrɛ ka sécurisation bɛ mali armée de bolo ONU bɔra k'a fɔ ko mali yɛrɛ de ka MINUSMA sécuriser donc mɔgɔ si tɛ se ka na MINUSMA contingent kɔnɔ k'o bɛ taa base wɛrɛ sécuriser mali tɛ min kalama parce que MINUSMA yɛrɛ ka sécurité bɛ mali de bolo donc an ka b'o kuma kɔnɔ o tɛ kuma jɛlen ye a ka ɲininkali ne y'i ka kuma jaabi ne ko mm. MINUSMA mandat mm-hmm. a renouveleli mm. nin sen faransi t'a kɔnɔ anw de bɛ k'a commander donc n'a ma sɔn an b'a écourter de sabu f'i ka sɔn k'a fɔ ko MINUSMA tun bɛ min kɛ kunun k'a tɛ se k'o kɛ ɲinan o banna i m'a ye MINUSMA in ka i décliner k'a bɔ a la k'ale tɛ yan MINUSMA ɲɛ MINUSMA k'ale tɛ o mais ne bɛ min fɔ mali faamaw ɲɛna u ka ninnu garder u ka tila tun ka conseil de sécurité nations unies conseil de sécurité saisir ça c'est une déclaration de guerre okay. alassane ye déclaration de guerre de kɛ mali fɛ tan bubu pourquoi ka MINUSMA ka mandat renouveler alors que mɔgɔ caman tun bɔra k'a fɔ yɛrɛ ko fo ka MINUSMA gɛrɛ ne ka boulevard kɔnɔ fara ka fɛn ko fo MINUSMA ka taa mais kun jumɛn yɛrɛ nana ka MINUSMA ka mandat renouveler non o MINUSMA ka mandat renouveler la an ka bi baro sigilen t'o kan n'a b'o ma a bɛ baro kɛrɛnkɛrɛn kɛ n bɛna nin document in n b'o o yira aw la mali ye amendement dɔ de kɛ a ye réserve dɔ de kɛ ni MINUSMA ka mandat bɛ renouveler aw bɛ nin kɛ aw bɛ nin kɛ sɔn kɛr'olu ma n'a bɔra kelen na o kelen min fana filɛ nin ye ɲɔgɔn in bɛ senna mara a bɛ kɛ mali ta ye mais ni MINUSMA sera ka bɔ mali échappé la o tɛ mɔgɔ si nɔ o ye mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ de nɔ ye a fɔra ko minusma bɛ bila mali sɔrɔsiw ka bolo kan mhm. ko mali sɔrɔsiw de bɛ minusma utiliser mhm. n'i y'a ye bi nin dɔnna dɔwɛrɛ tɛ n ko minusma bɛ mali ka bolo kan o de y'a kɛ n'o tɛ ni fɔlɔfɔlɔ de nin tun tɛ dɔn u tun bɛ tɛmɛ u tun bɛ tɛmɛ parce que minusma tun bɛ se ka t'u kunbɛn parce que minusma tun tɛ mali ka sous-tutelle kɔnɔ bilen minusma tun tɛ mali ka mara kɔnɔ minusma tun bɛ a yɛrɛ ka faransi ka mara de kɔnɔ donc faransi tun bɛ se ka na présenter k'ale ka mɔgɔw don ka tɛmɛ ka taa n'u ye nin camanw kɛra mais n'i y'a ni zen t'a dɔnna parce que minusma bɛ mali ka mara de kɔnɔ n'o tɛ n'o kun tɛ u kun bɛ taa minusma ka base de la o c'est la raison pour laquelle quand le gendarme a interpellé mm. u ma se ka taa minusma ka base la parce que minusma ka document foyi t'u bolo parce que minusma bɛ document min kɛ dorénavant a b'i sara mali de la mm-hmm. voilà mm-hmm. okay.
an tilen bɛ k'a mɛn tile filanin na ko marche nataw ko état bɛna olu bali yalima i bɛ se ka mun fɔ o la ma mɛn marche ko marche nataw mɔgɔw bɛ fɛ ka manifestation kɛ cedeao ni faransi ni fɛnw contre la ko jamana bɛ fɛ k'o bali jamana tɛ ma deli ka ne anw bɛna anw ye mun demande kɛ jamana ma anw bali wa an bɛna min demande kɛ an dalen b'a la jamana t'anw bali mɔgɔ ni ko ma k'i la i tɛ se k'o fɔ quoi i bɛ se ka marche bolola waati la a bɛ f'i ɲɛna ko non ko arrangement dɔw bɛ yen fɔlɔ o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko ka mɔgɔ bali minusma na ne tɛ se ne ne ne ne ne tɛ ne tɛ se k'o fɔ ah mais bubu n'a autorisé la minusma na a kan ka autorisé tɔw fana fɛ tuguni dɛ non n'i ko i bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɔra hakɛ fɛn fɛn ka hakɛ don mhm. ni preuve bɛ mɔgɔ min bolo ka bɔ n'a ye k'a fɔ ne kɔni anw t'a la mhm. n y'o de fɔ mhm. anw t'a la a ma kɛ wa an bɛna min fana ladon mairie la n'a bɛ k'o fana la n'a kɛr'o la tuma min na n b'a fɔ ni fɛn ma k'i la n tɛ se k'o fɔ parce que mɔgɔ caman kɔni ka demande bɛ ka kɔrɔ voilà caman ta refusera k'a fɔ ko marche ko nin t'a wagati ye a kɛ wagati tɛ nin ye voilà ɔ maintenant ni ninnu tora ka autoriser est-ce que a fana tɛna na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye marche nin tɛ marche wagati ye ale ni minusma marche o tɛ kelen ye f'an ka kow bɔ ɲɔgɔn na il n'est pas dit que ne ye marche kɛ ko n bɛ taa minusma contre la et que automatiquement j'ai droit à l'autorisation non n'an y'a ɲini komi an bɛna bɔ k'a kɛ an bɛna kɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ an ka lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ fɛn kɛ an bɔra ka gloire espoir kɛ ta kɛ jɔn y'an bali l'état nous a accompagnés état y'a accompagné o la o donc fɛn min ma kɛ ne tɛ se k'o fɔ o voilà ok teliya la an bɛɛ b'a kalama bi bi in na mali kɔni bi seli kɔni kɛra nka hali bi maliyɛnw bɛ ka kule ni gɛlɛya i bɛ se ka fɔ gɛlɛya ko la mais gɛlɛya in tɛ embargo nɔ ye o fɛn o fɛn sɔngɔ yɛlɛnna a yɛlɛnna dugu la embargo t'olu kan o fɛn fɛn de bi de a y'a dɔn sisan k'a fɔ ko gɛlɛya ni embargo tɛ ɲɔgɔn sira la ko c'est mondial fɛn min ye diɲɛ bɛɛ jɛ ye i b'i ka fɛɛrɛ de ɲini mais i t'i ka dugu da mɔgɔ wɛrɛ ta ma donc maliyɛnw kun ka embargo kɛ excuse de embargo jɔda foyi t'an ka gɛlɛya la wa hali bi an b'an cɛsiri gɛlɛya min nɔgɔya cogo jumɛn embargo tɛ ɲɔgɔn sira la foyi la teliya la bi e bɛ se ka fɔ assimi goïta ka candidature ko kan walima transition

fɛn fɛn wari min tun bɛ di M5 ma n ko IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de tun bɛ wari bɔ ka di M5 ma k'a ka kɛlɛ jagoya ninnu minnu bɛ ka kuma nin u ma deli ka kɛ mɔgɔ si fɛ ninnu tɛ kɛ Asimi fɛ u tɛ IBK fɛ ninnu ko k'u yɛrɛbakun CEDEAO tɛ se ka Mali candidat désigner fɛn min don an kana t'o terrain yɛrɛ kan o ma se fɔlɔ yɛrɛ n'a jara Asimi ye don min na komi Asimi m'a fɔ k'a ka d'a ye a kɔni ka d'anw ye a ka k'a ye mais n'a ma diya yɛrɛ an tɛ fɛn fɔ la ale tɛ dɛ a ka d'anw ye Choguel ka k'a ye a ka d'anw ye Asimi ka k'a ye a ka d'anw ye Maliki Jaw ka k'a ye a ka d'anw ye Sadio Kamara a ka d'anw ye mali sɔrɔsi fɛn fɛn ou bien mɔgɔ minnu ma deli ka politiki kɛ pendant les 30 dernières années la olu ka se k'u kan bɔ asimi dɔrɔn tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ donc n'o wagati sera CEDEAO tɛna se ka mali candidat désigner CEDEAO bɛ mali dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e mali ma ani CEDEAO ma da ɲɔgɔn na kalo wɔɔrɔ a ma kan ta ya o man bon ni candidat ko ya élection man bon ni candidat ya ou bien di donc an kana kuma o la abu loi électorale promulguée a kɔni ye maliyɛn caman fara fara i bɛ se ka mun fɔ an ma maliyɛn caman fara fara

et ils croyaient que Choguel bɛna démissionner Choguel démissionner la trois quatre mois u bɛna syndicats lawuli ka wuli marches ni grèves la u bɛ sɔn ka marifa ci kɛ ka Asimi yɛrɛ gɛn ka taa u y'o de kɛ IBK la o b'a fɔ k'i ka premier ministre de ka bɔ yen fɔlɔ n'o bɔra u b'i affaiblir n'u y'i affaiblir u bɛ sɔn k'i yɛrɛ gɛn ka taa u kun bolo ko Choguel bɛna démissionner u y'a k'a fɔ Choguel ka démission n'est pas à l'ordre du jour donc u seginn'u kɔ sisan u nana sisan ka n'u ka division sira ta tugun sinon division ma kɛ dɛ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka CNT féliciter yalima sariyasunba falenni la i bɛ se ka mun fɔ bi n'o o falenna est ce que loi électorale min kɛra a tɛna kɛ den ka kɛ un enfant mort né ya non kuma minnu b'a kɔnɔ olu kumakan kelenw de bɛ falen sariyasunba kɔnɔ AIGE min b'a kɔnɔ la AIGE ka prérogative o bɛ dezi o bɛ de o bɛ o bɛ o bɛ o bɛ déterminer sariyasunba de kɔnɔ parce que ni jateminɛ kɛ ale ni constitution ka prérogative bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc dɔ de bɛ bɔ dɔ la ka dɔ fara dɔ kan donc gɛlɛya minnu bɛ yen an b'o de lajɛ sariyasunba falen na sariyasunba falenni kuma caman b'a kɔnɔ mais pour le moment an bɛ min kɔni dɔn o ye an ka transition ɲɛmɔgɔ ka se ka kɛ candidat ye an ka fɛla don ni maliyɛnw jara n'a ye o bɛ kɛ o a Bubu est ce que o tɛna na ni kɔlɔlɔ ye tuguni don nataw la coup d'état yɛrɛ tɛ kɔlɔlɔ ye coup d'état ye kɔlɔlɔ ye maliyɛnw jara n'o ye kuma tɛ candidat ma maliyɛnw jara n'o non n bɛ min ɲɛf'i ye coup d'état ni démocratie maliyɛn mago bɛ lafiya de la maliyɛn mago b'o la n'i ye jateminɛ kɛ mais maliyɛn tɛ gɛlɛya k'u fana ko dɛ bon janvier gɛlɛya min kɛra kɔsa in na perte min donna jamana kun a ka ca ni a ka ca ni mille milliards mɔgɔw y'a kun toi tu n'es pas agent économique i tɛ se k'o yɔrɔ mɔgɔ minnu ka nafolo tiɲɛna c'est trop mais u y'a kun jamana ka kelenya ni jamana ka bɛn kama opérateur économique ye n m'a dɔn n'i y'a faamuya kana sɔsɔli tokow la o mais Musa n bɛ kuma kelen min f'i ɲɛ i ka da o la o de ye k'a f'i ɲɛ n'i y'a ye ninnu nana deux ans ils n'ont aucune formation politique ils n'ont jamais été ministre ils n'ont jamais été directeur directeur de chose des départements civils mais n'i y'a ye ninnu nana kalo san fila kɔnɔna la maliyɛnw bɛɛ tugur'u kɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye sigi b'a kalama o kɔrɔ an tɛ démocratie ni dictature ko la dɛ mɔgɔ an bɛ mɔgɔ de kɔ min bɛ jamana lataa ɲɛ démocratie dabɔra lafiya de kama o. Unhun. Donc i b'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔ de la ko maliyɛn bɛ lafiya de kɔ. Ayiwa e tɛ fɛ Bubu n'i ko ko maliyɛnw kɔni tugura ninnu kɔ u tagabolo eh, ani an tun bɛ situation min kɔnɔna na n'o ye dunko juguya ni corruption ninnu kɛlɛli ye ko ko olu kɛ est ce que bi an bɛ don min na est ce que corruption kɛlɛli la eh, est ce que nɔ bɔra a la. E Kasoge ma bɔ ka déclaration k'i ɲɛna Unhun. miliyari ba kelen ni kɔ o ma récupérer a. fɛn bɛ dommages intérêts ye miliyɔn kɛmɛ seegin ɲɔgɔn ma récupérer ka ladon wa baara b'a la ka kɛ o baara bɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ pôle économique fɛ fɔlɔ donc minɛliw b'a la ka kɛ baara et puis a kana dunko juguya kɛlɛli bɛɛ kɛ wari dun ye quoi dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ système dɔ bɛ se ka kɛ u ye pôle économique u ye pôle économique kɛ u y'a ka u y'a ka comment dirais-je sisan u y'a ka champ d'intervention étendu ka kɛ à l'étendue nationale ka bɔ tribunal la sisan ka kɛ ka kɛ pôle économique yɛrɛ c'est Mali fan bɛɛ a bɛ se ka intervention kɛ mais n k'u bɛɛ ye réforme de justice kɔnɔna la min bɛ se k'u bila ka baara kɛ ka tila ka jɛlenya kɛlɛ kɛ ninnu bɛɛ ye ninnu ça c'est des acquis de la transition olu bɛɛ transition ka acquis de ye o train ma wuli nin ya CC 22 07 CC 22 05 train kunkolo fila o ma na o m'o lawuli nin ya a mais est ce que u ma o tɛ kɔrɔlenw ye wa minnu labɛnna ne m'a f'i ɲɛna ko kɔrɔlen tɛ kura don n k'u ma kunkolo fila lawuli nin ye wa kunkolo n'i y'a mɛn i bɛ kunkolo kura san ko kɔrɔlen na wulila de parce que kura kun ma kura kura kun kuraw bɛ kanalen ko kura fila ni kura saba ni eh, eh, ko kɔrɔlen fila de bɛ ka lawuli layidu mun tara a ma dafa nin ya train ma bɔ o don ko esala negela ka na donc C eh, eh, eh, 22 07 ni 22 05 o tɛ wa ɔ mais mun ka di ko bon ko train bɛ tɛmɛ ni trente-deux gares de yan ni Kayi cɛ ni ɲɔgɔn tare tare bɛ yen wa donc an kan ka dɔn nin san fila kɔnɔ min kɛra e k'a suma san bi saba tɛmɛnen ma an b'a fɔ baara ma kɛ koyi baaraw bɛ ɲɔgɔn dafa de ok ɛɛ ok bon mali dakuruɲa laban ok eh, an b'aw bɛɛ fo mhm. ka waleɲuman dɔn aw nana ɲininka a diyara n ye mhm. k'a fɔ mhm. ninnu doncogo man ɲa bi u doncogo man ɲa sini wa ŋaniya ɲuman tɛ ko in kɔnɔ wa an b'a ɲini président asimi fɛ a ka ko bɔ ko in na an ma sigi ni min ye a ye ninnu bila o a ye ninnu to togoya la o a k'a essayer hali bi ka vigilance doubler nin sen mali tɛ attaquer tuguni mali de k'a essayer ka ko dɔ kɛ tugun plus e bɛ to position defensive kɔnɔ u t'i to yen mali ka ɲɛ dɔ yira nin sen a ka ɲɛ dɔ yira nin sen OTAN ta kɛra an wulila k'an jɔ o ma ban nin sen u bɛ fɛ ka na ni nin ye de fɔcogo jumɛn bɛ nin na mɔgɔ minnu ko ko ouais ko c'est k'u bɛna taa fɛn tɛ non non non mɔgɔ jugu b'a miiri kuma bɛɛ k'a bɛ se ka don fa la n'o tɛ u kun tɛmɛna dɛ mali gendarmew de y'u lajɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na vraiment ka bɛɛ fo k'a fɔ a ye ala ka waati wɛrɛ yira an na inchallah ok k'i yɛrɛ fo k'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini u fɛ u ka vidéo ninnu cari u ka ja ninnu cari mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na an b'a fɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ